ihe kpọtara m London wụ maka ọgbakọ ndị Igbo nke ndị na-agba mbọ n'ịkwalite asụsụ Igbo na London nke onye isi ha bụ ụkọ Chikwendụ Anyanwụ hiwere kpọkọ ndị niile na-akwalite asụsụ Igbo n'ụzọ dị iche iche ka anyị bịa nwee mkpakọrịta ụka e mekwanụ ya bụ ọgbakọ na School of Oriental and African Studies nke dị na London nke isiokwu ya bụ otu a ga-esi wee mee ka asụsụ Igbo na-aga n'ihu ọtụtụ ndị mmadụ bịara ya bụ ọgbakọ gara nke ọma nke ukwuu maka na ndị niile na-akwalite asụsụ Igbo n'ụzọ dị iche iche bịara ya wụ ọgbakọ site na ndị na-apị igwe kọmputa iji kụzi asụsụ Igbo ma ndị na-akụzi asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ ma ndị na-eji emepụta ihe egwuregwu n'ihe onyonyo na ọtụtụ ụzọ dị iche iche e ji akwalite asụsụ Igbo ha niile bịara na anyị wakwa na-achịkọta ụmụaka anyị bịachakwara e nwere ọtụtụ ihe mmụta anyị mụtachara onye ọbụla jiri otu ihe bara uru laa n'ụbọchị ahụ e nwere ihe dị mkpa m mụtara n'ọgbakọ ahụ ya wụ na onye na nke ya onye na nke ya agaghị enyere anyị aka ịkwalite asụsụ Igbo onye ọbụla na-eme nke ọ na-eme anyị kwesịrị inwe mmekọrịta kpakọta onwe anyị ọnụ wepụtakwanụ ihe kemgbe anyị mechara ya wụ ọgbakọ e nwere ndị e, mụ na ha na-enwe mkpakọrịta ụka eh, dịka ndị na-ewepụta ihe egwuregwu n'ihe onyonyo na ndị nke na-eme apị aka n'igwe kọmputa na-akụzi asụsụ Igbo dịka Ezinne Yvonne Mbanefo onye nke na-apị aka n'igwe kọmputa na-akụziri ndị mmadụ asụsụ Igbo mụ na ya na-enwe mkpakọrịta ụka kemgbe ahụ iji lee ka anyị ga-esi mee ka ihe anyị na-akụzi gbasara asụsụ Igbo gazuo ụwa dum onye ọzọ wụkwanụ Ken onye nke na-akụzi nke ya na-akụziri ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ na-asịkwa ka a mara ka a ga-esi mee wepụta ihe ndị a ga-eji gosi ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ dị na London iji kwalite asụsụ Igbo ee ndị ọ ga-abara uru wụ ma ụmụaka ma ndị nne na nna ma ndị ntorobịa onye ọwụla ọ ga-abara anyị niile uru maka na onye ọbụla kwesịrị ịmara asụsụ ala nna ya sụọ ya sụzie ya ma jikwa ejiji ka nwa afọ igbo ị hụla na ihe agbanweela ugbu a onye ọbụla azawala aha nna ya lekwa otu esi egbuke ndị mmadụ n'ebe ugwu ma ị maha asụsụ gị asụ ma ị maha ka esi agba izu ọ dị mkpa ka ndị igbo mụta ka esi agba izu ka onye mba ọzọ hapụ ịta ụta asụsụ bekee ma ọ ghọta ihe anyị na-ekwu e nwere otu ihe dị mkpa m chọrọ ịrụtụ aka nga anyị na-akụzi dị mkpa anyị na-akụziri ụmụ anyị ilulu maka na ihe eji mara igbo wụ ilulu onye igbo tụhala otu ilulu ị kwesịrị ịghọta ihe ọ na-achọ ịkọwara gị ka ọ hapụ ikwu ọtụtụ okwu ka onye ntị hapụ ịghọta ya wụ ilulu dị mkpa n'asụsụ igbo ya wụ onye ọbụla kwesịrị ịmụta asụsụ Igbo mụzie ya ma ọ dị ezigbo mkpa n'oge ugbu a ihe agbanweela ọ rara ahụ ị ga-enweta obodo onye Igbo na-anọghị ya wụ ndị niile na-agbasa ozi anyị na-akpọtụrụ ha na-akpọku ha na-arịọ ha n'ụzọ pụrụ iche ka ha bịa maka na ihe ọ bụla anyị mere anyị mee ya emesa ma o nweghị onye fesara ya nụ ka ụwa niile hụ ya ọ baghị uru ya wụ ndị nta akụkọ niile ma ndị ke na-ekwu n'ikuku ma ndị ke na-ewepụta n'ihe onyonyo ma ndị ke na-ede ede ha niile dị mkpa unu nwa oroma tv unu dị anyị oke mkpa n'ịgbasa ozi a pụtanụ bịanụ tinyere anyị aka ka anyị gbasa ozi gbasara ndị Igbo
kemgbe i si malite um, otu ga-abụ ụmụaka Igbo taa na mbọ niile ị na-agba banyere ịkwalite asụsụ Igbo kedu ihe ị ga-arụtụ aka sị na lekwa ọ wụ ihe a wụ ihe na-enye nsogbu na mgbasa ozi a ihe bụ eh, nsogbu anyị na-enwe karịcha wụkwanụ nsogbu ego maka na ndị Igbo kwesịrị ịkwalite asụsụ Igbo nwanụ ya wụ ndị Igbo ahụ ji ego ị gakwute ha ka ha tinye aka ha na-ele gị ka ha ghọta ihe ị na-akọwa ka ha ma ihe na-emenụ ha na-ajụ gị sị gịnị ka e, e, uru ọ ga-abara ha ya wụ gị jụọ ha sị ọ na ha aghọtaha ha sị ị ga-eji igbo aga ebee ya wụ igbo abaghịrị ha uru mana anyị hụ ụdị ndị a ebere ha na-emere anyị ihe anyị na-asakwanụ ha wụ na onye na-enweghị asụsụ dị ka ozu na-aga ije maka na i lee anya asụsụ mmadụ ka o ji akwalite akụ na ụba ya ndị bekee anyị na-asụ asụsụ ha ọ wụ akụ na ụba ha ka anyị na-akwalite ha ji asụsụ bekee akwalite ala ndị bekee ndị China ji asụsụ ala ha akwalite akụ na ụba ha Gịnị mekwaranụ ndị Igbo na-agaghị eji asụsụ ala nna ha akwalite akụnụba nke ha? Nke a ka anyị ga-akọwa kọzie ya ama mgbe anyị bịara ọzọ.
Gịnị ka o ji wụrụ ụmụaka gị na-elepagide anya?
Ndewo. Ịma na ụmụaka wụ olileanya obodo ọbụla. Ya wụ ụmụaka ndị Igbo taa wụ olileanya ndị Igbo n'ọganihu. Ndị okenye ya wụ ndị nne na nna aghọọla ha ihe ha chọrọ ịghọrọ. Ndị ntorobịa a zụpụtakwala ha otu o si chọọ ịzụdụ ha mana ha e, ụfọdụ n'ime ha nwekwara ike ịmụtakwa mana i lee anya ụmụaka a o nwebeghị ihe ha ma anyị kwukwe nke akwụkwọ nsọ kwuru e nwere ebe akwụkwọ nsọ sịrị na gị kụziere nwata ihe mgbe ọ dị na nwatakịrị ya too ọ gaghị echefu ya ọ ya mere anyị ji họrọ ndị a ya wụ ụmụaka ka anyị kụziere ha asụsụ Igbo ka ọ banye ha n'ụmị ka ọ banye n'ọbara ha na ha wụ ndị Igbo ka ha nwee mmasị na ha wụ ndị Igbo ka ha jikwenụ ya too ị ga-ahụ na Igbo ga-abụ ezigbo ebe obibi ekele kelere m ga-adịnụ maka na a na-asị isi abụọ zuru oke ka otu isi ya wụ eh, na mbụ ana m ekele Chineke nna bi n'eluigwe onye nyere m atụmatụ ọma kpọpụtakwana ndị nyere aka dozie m olu maka na Igbo na-asị ọ wụ naanị onye nwụrụ anwụ ka a na-edozi olu ana m ekele n'ụzọ pụrụ iche Amarachi AJV Obinna ya Archbishop nke dị n'Owerri Archdiocese maka ọrụ ọma ọ na-arụ site na nkụzi nke odenigbo na otu o si mekwa ka ụmụaka Igbo taa nwee ike bụrụ ndị na-apụta n'ọgbakọ odenigbo mgbe o bidoro mata ihe gbasara anyị ana m ekelekwa onye ụkọ Chikwendụ Anyanwụ onye nke nyere aka mgbe ọ nọ na London mụwa nọ n'Owerri mgbe ọbụla m kpọrọ ya ịgwa ya ihe m chọrọ ime ya edozie m olu gwa m otu m ga-esi eme ya sị m nhapụ ingili igbo m kụzigara ụmụaka kụziwere ha naanị asụsụ Igbo onye na-ama ya na ọ ga-emecha mata ya otu a ka anyị megidekwara na ya ruo n'ụbọchị taa ya atụmatụ ọma ahụ o nyere anyị ọ barala anyị uru na-ekelekwa n'ụzọ pụrụ iche onye ụkọ eh, Hillary Dachelem ọ bụ onye Plateau steeti mana a zụrụ ya n'ala Igbo ya eto n'ala Igbo na-arụ ọrụ n'ụlọ ụka ebe m na-agakwa ụka ọkwa n'ebe m na-ahazi ụmụaka na-achịkọta ha ya nye m atụmatụ a kwa sị m na nke a m na-achịkọta ụmụaka anyị ana-aga naanị na ihe ebe ihe oriri na nakwa ile ụmụ anụmanụ na m kụziere ha asụsụ ala nna ha ihe a ka onye ụkọchukwu ahụ gwara m ana m ekele ya n'ụzọ pụrụ iche na-ekelekwa ndị abc transport ya wụ ndị na-ebupụta ụgbọala ha ma anyị na-achọ ịga njem dị iche iche na-enyekwa anyị ego mgbe ha nwere ike na-ekelekwa ndị vinal aluminium maka mbọ ha ha na-azakwa anyị mgbe anyị kpọrọ ha na-ekelekwa ndị Tummy Tummy Noodles ndị na-emepụta nri ụmụaka maka na anyị na ha na-enwe mkpakọrịta ụka ka ha ga-esi bata nwee ike nyere anyị aka anyị na-ekele ha ee na-ekelekwa ndị London maka na anyị kpọwacha ha chi ga-eji bọọ ọtụtụ ndị mmadụ n'ala Igbo enyerena anyị aka na London kwanụ ndị Igbo youths ana m ekele ha n'ụzọ pụrụ iche ya bụ ndị ICSN maka mbọ ha onye isi ha bụ Amaka Edomobi ha nabatara mgbe m bịara London kpọọ m ọbịa mee emume m adịka ugoeze ana m ekele ha sị ka udo dịrị ha ha na-aga ụlọ akwụkwọ na London ya wụ ndị Igbo youths ha rụchaa ọrụ bekee ha lọpụta n'oge anyasị jee mụta ịsụ asụsụ ala nna ha ana m asị ha jide nke ha ji ha jisi ike maka na

na-ekelekwa ndị ụmụ Igbo Catholic Community ya wụ ndị UIKC ndị kpọpụtara m ụmụ ha mụ na ha eme ihe egwuregwu ana m ekele ha ha ekwekwara m nkwa na ha ga-eleba anya n'ihe anyị na-eme n'ala Igbo n'ịkwalite asụsụ Igbo n'ụzọ ọbụla ha ga-esi nyere anyị aka na ha ga-eme ya ana m ekele ha Ana m ekele Ezinne Elizabeth Akalawu maka nkwado ya niile. N'ụzọ pụrụ iche, eh, ndị nabatara m mgbe m batara London, ya wụ Maazị Ugochukwu Anyanwụ na nwaanyị ya. Ndị a wụ ndị kpọbatara m n'ụlọ ha, ha na ụmụ ha nye m ọnọdụ ahụ ezuo m oke ya dị ka m nọ n'ụlọ m n'Owere asị m udo dịrị ha ha jide nke ha ji na-ekelekwa ah, Ken Agbụgba onye nke mgbe ọ bịara ọgbakọ ndị Igbo ahụ nụ otu m si kọwa anyị na-eme ya sị na ọ wụ naanị ya ga-anụ ihe ọma na m ga-abịa n'ọgbakọ ndị Mbanọ dị na London bịa kọkwara ha uru ọ bara ịzụlite ụmụ anyị dịka ndị Igbo n'ezie Ken Agbụgba asị m udo dịrị gị jisike n'ịkwalite asụsụ Igbo ana m ekelekwa Okechukwu ya wụ Oke K-Stone ke dị na London Okechukwu nwere mmasị n'asụsụ Igbo ka m chịtaara ya epekele ndị anyị mepụtara maka inyere ụmụaka aka n'ịsụ asụsụ Igbo ya chịkọrọ ha sị ka o jee nye ndị otu ụmụnna ya dị na London ka ha jie kụziere ụmụ ha asụsụ Igbo ndị nna ọbụla kwesịrị na-eme ka Oke ya wụ K-Stone jide nke i ji ana m ekelekwa n'ụzọ pụrụ iche ndị nne na nna ndị nwere mmasị ka ụmụ ha na-asụ asụsụ Igbo ya wụ ma ndị ke nọ na mba ọzọ ma ndị ke nọ n'ofesi ma ndị ke nọ n'ala Igbo asị m unu udo dịrị unu Igbo agaghị anwụ anwụ jidenu nke unu ji jisienu ike na-akpọpụtanụ ụmụ unu mgbe ọbụla a kụrụ kpem ndị nke Owerri akpọpụtara m ụmụ ha na-asọ ha na-asọ ma ndị ke dị afọ ise ha afụta mụ na ha afụọ nọọ abalị anọ nọọ otu izu ụka ndị nne na nna asị m udo dịrị unu igbo agaghị anwụ anwụ jisie na ike chineke gọzie unu akpọchaa aha agaghị aga ala ala ya wụ ndị niile n'ụzọ dị iche iche nyerena anyị aka anyị na-ekele unu unu nwakwanụ oroma tv nke unu mere ka unu nwa chụrụla m bịa owere m anọcha na london la owere unu achụrụ m bịara owere ịjụ m nke m na-eme asị m udo dịrị unu unu anwaka jidenụ nke unu ji na ịgbasa ozi gbasara ndị igbo igbo agaghị anwụ anwụ